hello moni mu dzina la yesu khristu tizankhala nayo bible study amene mutu wake ikamba kuti ndiye kuti ndimwe akhristu weniweni are you really a christian Ndiwe Mkhristu weniweni? Kodi ndiwe Mkhristu weniweni? Mukuphunzitsana Bible study kwathu uku tizaonako mu malemba mu Bible amene malemba yakamba pa munthu kunkala okhulupirira weniweni to become a true believer chifukwa chache sungaziche you can't call yourself what you are not sungazitane chamene sulili ufunika uziwa kuti ndine mkhristu weniweni ndine okhulupirira weniweni nongo iyayi mm. chifukwa waphunzisi vake va yesu khristu vapoyamba banamukonka, banamukonka the, when the original believers were first called followers pamene wokhulupirira vapoyamba venze kumukonka yesu kristu vanankala madisciples vake vanankala atumwi wake The question is were you a follower before you became a disciple? Funso linango ni yakuti munankala omukonka mukalipo nkala o- mukalipo nkala mtumwi wake munankala omukonka yes the next question is this can you call yourself a christian when you were ne never a disciple of jesus christ Ku- kodi mungazitane kunkala mu kristu pamene simunankale opunzira ake a Yesu Kristu? Part 1 choyambirirapo tizaona pali the one true God mulungu umodzi wa choonadi tizaonako pa mulungu umodzi wa choonadi In order to understand what the apostles of the Holy Scriptures believed in, you must first understand who their God is. Pamene tikalibe kuti timvesese vamene atumwi amu, amu, atumbwi, atumwi amu chipingo vamene anakhulupiriramo first tifunika kuziva wamene mulungu wawo enze ni ndani The foundation of who God is to the apostles is the foundation of the church. Maziko ya mi- ma, the foundation of who God is ma, maziko yamene mulungu mwamene alili mulungu ni ndani ndiye maziko ya zona ya mpingo Amen. The foundation of the the foundation of who God is. First tifunika kuziba kuti Mulungu ni ndani ndiye maziko yoyambirira ndiye foundation ya vinthu vonse tifunika kuziba kuti Mulungu ni ndani tikaziba kuti Mulungu ni ndani ndiye pamene tizaziba maziko ya mupingo chamene chigwirira mupingo tifunika kuziva pakuti church inkhale established tifunika kuziva kuti iyi church mulungu wake ndani tifunika kuziva wamene apembezedwa mulungu wachoonadi amen The revelation of the true God of the apostles is found in the scriptures. Chifukwa chivumbuluso cha Mulungu wa choonadi chipezeka mu malemba mwamene umu. Amen. For this, now, for the sake of consistency, we'll be using the KJV trans, translation of the scriptures, except where otherwise stated. Nifuna kumuzibisani kuti kuti tikonkhane bwinobwino tizambo sebenzesa malemba yochokera mu KJV, King James Version, Holy Bible ndi momwe tizambo werenga amen If I do not state otherwise, the translation used to all scriptures is a KJV 1769 edition. Tizayuzingsa tizasebenzesa KJV inalembedwa mu chaka cha 1769. Buku ya Deuteronomy chapter 6 verse 4 Baibulo ikamba kuti Hear O Israel the Lord our God is one Lord. Baibulo ikamba kuti mverani mwe a Israel nonse ambuye mulungu watu ni mulungu umozi. Mark chapter 12 verse 29 Marko chapter 12 ndime ya 29 and Jesus Christ answered ndiye Yesu anati kwa iwo the first of all commandments is hear O Israel the Lord our God is one Lord Marko chapter 12 ndime ya 29 ati Yesu anati kwa iwo mverani lamulo yoyamba pa malamulo yonse mverani aisraeli nonse ambuye mulungu wathu ni umozi amen further here is who jesus christ is tikapitirizapo kuziwa kuti yesu kristu ni ndani uyu ndiye wamene yesu alili. Amen. Isaiah 7 verse 14 Therefore the Lord himself shall give you a sign. Ati Mulungu iye mwine wake azampatsirani chizindikiro. Mulungu iye mwine wake azamupasirani chizindikiro. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Ati munamwali azankala na mwana azankala na mwana ndiponso azaitana zina lache Emmanueli. In order to properly understand this verse, we shall need to understand the word name. Tifunika kuti timvesese malemba, tizafunika kuti timvesese chamene liwu lokamba kuti zina litantauza name zina. Amen.

Kumi, kutanthauza kuti mphamvu ulemerero hona ulemerero amen whereas the word emmanuel means izina yoti kuti emmanuel yeve itanthauza kuti god with us mulungu naife Emmanuel, God with us, Mulungu naife. Uzankala, munamwali azankala na mwana ndiponso muzacha zina lake Emmanuel. A virgin shall conceive and shall have a son and shall call his name Emmanuel. Emmanuel imininga kuti Mulungu naife. Amen.

god with us amen ati lemba ikamba kuti namwali azankala nayo pakati ndiponso azankala ndi mwana muzamucha zina lake emmanuel kumininga kutanthauza kuti mulungu naife uja mwana kunkala mulungu mutupi mulungu naife amen Tikawerenga buku ya Mateyo chaputala 1 vesi 23, Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son. Mateyo chaputala 1 vesi 29 ikamba kuti munamwali azankala ndi mwana wamwamuna and muzatcha zina lake Emmanuel which being interpreted is God with us. Ati namwali azankala na mwana wamwamuna, ndiponso muzatcha zina lake Emmanuel, muzamwitana zina Emmanuel, yamene imininga kuti Mulungu naife. Amen.

Verse 24 ikamba kuti behold a virgin shall, shall, shall be with son amen munamwali azankhala ndi mwana muzacha zina lake Emmanuel kutanthauza kuti mulungu ndise so i, i, i malemba ya mateyo muyatanthauza kuti mwana wamene zofunika kubadwa mwa mariya azankhala mulungu kuyenda naife mulungu naife mulungu muthupi god with us mulungu kunkhala muthupi kuyendera muthupi amen yohani chapter 1 verse 1 to

Pachiyambi kunali Mawu, ndiponso Mawu yanali ndi Mulungu. Mawu yenzeli Mulungu wamene. Amen. Ati, kulibe iye sembe kunzelibe chintu chili chonse chinapangidwa chamene chinapangiwa. Amen. mawu yatiuza kuti in the beginning pachiyambi kunali mawu mawu yanali ndi mulungu mawu yenzeli mulungu wamene amen kutanthauza kuti mulungu wamene wachimodzimodzi wa mu chipangano chakale anaonekera mutupi amen The God of the Old Testament who appeared to Moses and sent him to deliver the children of Israel and gave him the Torah, also known as the Pentateuch or the five books of Moses, is also a word, and that word is God. Amen. wamene mulungu umodzimodzi wachimodzimodzi wa wa chipangano chakale mulungu wa mose Ndiye Mulungu wamene tikambapo pa Yohane chapter 1 verse 1 kuti Mau, pachiyambi kunali Mau, Mau yanasanduka thupi. Amen. Praise God. Mau yanali ndi Mulungu ndiponso Mau yenzeli Mulungu wamene. Amen. So mukawelenga verse 14 John Javene John chapter 1 verse 14 Bible ikamba kuti

yanapangidka thupi nonkhala naife. Amen. Mawu yapachiyambi yanasanduka thupi nonkhala naife. Pachiyambi kunali Mawu, Mawu yanankhala ndi Mulungu, Mawu yanali Mulungu wamene. Mawu yanasanduka thupi nonkhala ndi ife. Amen. Kutanthauza kuti wamene Mulungu modzi modzi wamene. Moses wamene unachosa bana ba Israel mu Igipito, ni umozi mozi Mulungu wamene anabwera kunkala mu thupi kunkala naife, banacha zina lake Emmanueli. Amen. Uh, tikawerenga john chapter 1 verse 17 bible ikamba kuti the law was given by moses but grace and truth came by jesus christ bible ikamba kuti chilamulo chinapasidwa ndi mose but choonadi Choonadi ndi ufulu zinabwera na Yesu Kristu. Amen. The word Christ comes from a Greek word pronounced Christos and it is an adjective. Ati dzina lo- locha kuti Kristu ichoka ku Chigriki and vai- vamaikamba kuti Christos. Amen. The word Christ means anointed as in and means anointed as in messiah liwu lokuti khristu itanthauza kuti anointed as in messiah ozozedwa messiah amen the word christos came from another greek word ati liwu lokuti christos ichoka ku Mawu yenango ya m'Chigiriki yamene vakamba kuti greo which means to rub with oil mu Chigiriki yeve yatanthauza kukamba ti crystals. Mawu yenango ya m'Chigiriki yeve yatanthauza kuti To rub with oil, ku, kuzoleka mafuta, kuzoleka ndi mafuta, kuzoleka chinthu ndi mafuta. So ndiye Kristu, the anointed, amen, the anoint, to anoint, kuzoleka ndi mafuta, to anoint, to rub with oil, Mm. kuzoleka ndi mafuta, mafuta.

amen tili pa liwu lokuti mesaya mesaya amen ati mu chigriki wedi itanthauza kunkala ozozedwa amen amen describing a consecrated person why because an anointed person was declared king by god as it appeared in 2 kings chapter 9, verse 3, when God told Elisha the prophet to take a flask of oil in his hand and go anoint Jehoshaphat, the son of Nephi. ati liwu lakuti mesiya yeve itanthauza kukhala ozozedwa amen muchi original Mu original Greek word imining'a kut kunkala ozozedwa. Mukabelenga mu buku ya 2 Kings chapter 9 verse 23 pamene Mulungu anauza Elisha prophet kwendo peleka kwendo peleka botolo ya ya mafuta mu manja mwake kwenda ku kuzoza jo, jo, Jehoshaphat Jehoshaphat, amen. So Messiah meaning akunkala ozozedwa, amen. Kristu meaning the anointed one. Kristu meaning anayeve kunkala muntu ozozedwa, anointed as in Messiah. Okay. So tikawerenga buku ya isaiah chapter 61 verse 1 bible ikuti the spirit of the lord god is upon me muzimu wa mbuye mulungu uli pali ine because he hath anointed me to preach good news unto the meek Be-

yakamba kuti, Mzimu wa Ambuye Mulungu uli pali ine chifukwa unanizoza ine kuyenda kulalikira mawu abwino ku banthu osoba, ku banthu osweka mitima, kusegulira ali mu ndende ma viseko, no

ovutika ku banthu osauka amen he has sent me to heal the broken hearted to preach deliverance to the captive and recovery of sight amen ati eh, ati- nanituma ine kuyenda ku, ku kulalikira choonadi ku banthu osowa amen Here is a scripture that tells you that Jesus was anointed to be king of Israel. Oh my God, oh my God, Jesus, oh Jesus. ati tioneko malemba enango yamene yatiuza kuti yesu anankhala wozozedwa kuti ankhale mfumu wa israeli wa israeli